God have mercy upon us. Ọjọjọ wala n'udo.
You be mumu, you dey call other people. They never show you say you be mumu. Anyị akpọkwa eke kpọọ oye kpọọ afọ kpọọ ndị nwe ezi mekwere aka akpụ aka kpọzara ya akpụ unyi Hmm. maka na ife anyị na-ekwu bụ ka ọ dịrị anyị na mma na eke dịrị anyị na oye dịrị anyị na afọ dịrị anyị na nkwọ maka na onye chi ya nọ n'izu ikpe adịghị ama ya ma ọlị anyị wee na-akpọ wee na-asị Chukwu okike abịama chi anyị na-akpọ oku ka ọ kpọtara anyị ndị mmadụ nụnụ na ọ bụ gịnị na-emezi ọ pụtara ndị mmadụ amaraghị eziokwu kedu nke bụ na ha na-anọ otu a onwezi kọstọma anyị na-afụ anyị adịghị afụ Iwii. anyị adịghị afụkwụzi ma ụmụazị ndị na-efu ụzọ ma ndị nwaanyị na-achọ di Jesus is Lord. ndị ọ na-aba anyị na anyị fụ azụ anyị gwakwara anaghị okwu ewere ego nye anyị ha ncha agbafuchaana Jesu.
ya anyị na-ayọ bikonu jee ụka kpọtara anyị ndị ga-ewetara anyị ego ọ bụrụ na onye a mara ife unu wepụ uche ya mee ka ọ ghara ịmazi ife ka ọ dịkwa mmanya mmanya adịrọzi na m ma-ejikwa mkpụrụ amụ m wee nye unu ndị ichie m ma-eji mkpụrụ amụ m wee nye unu ọ bụrụ na unu weta ego ewee gote mmanya wee tụsara unu ya gwa ọya anyere m unu asọ Jesus is Lord asọ mmiri ṅụzie

ebe agụụ na-achọzi na amụ mkpụrụ amụ nkịta ahụ Eh? agụụ onwezi ndị ifu Update. ọpụdeti Unu amarọ na chifu ojuo nkịta anya na-eme birthday taa. chifu ojuo nkịta anya chifu ojuo nkịta Eze Timothy.

ojuo nkịta anya ọ taa onye nwe ya pịa pịa ị nọkwa ya a na-eri eri na-aṅụ aṅụ DJ anọrọgokwa o Hey, i wee na-ekwu m wee nọrọ ebe a agụụ a na-achọ igbu m ebe a chifu ojuo nkịta anya na-ekwu ihe a bụ odogwu na Dakar obere nwa kpara ego n'oge Ah, ịma ya n- ọ ihe chere cheregodo ọ bụrụ nwa gị sobeze na machara bifọ ndebe ka nsị ka m kpụọ gị ọrụ nwa gị sobeze na machara ọ nyanwa odogwu na Dakar gwogwo chifu ojuo nkịta anya oriri ka nkụbi ya CEO Kalis Bar and Event ihe na gwa ekwuna ọzọ ekwuna ọzọ agabagokwa m anabego m ala si ka ndị kpọtụrụ ụgwọ ana m eje ebe a kịta nna o ọ na Kalis ka ọ na-eme nweta nọrọ ebe a dibịa gbakwa ọkụ ndị niile m na-egwubu wayo mgbe unu ncha gbara ọsọ nche na agụụ ya egbu m agụụ ahụ egbu m afụgo ebe m na-eje iri nri Jesus is Lord.
dibịa gba ọsọ apa ebu m akpa eji ebe a ka m na-eji were kọta God have Full mercy life. upon us. mmụọ mmụọ ọbịa bụ ọzọ ma nkọkwa ebe a

Ikwu ebe a nke ọkọ sọ na mụ ụmụazị isi. Wee bịa ka m gwọọrọ ha ọgwụ m nata ha ego m nata ha ego wee na-erigoro nke na-eri. Agụụ egbuo mmadụ. Hey! Odogwu na Dakar. Eh? Nekwenụ m anya o. Chief Ojuo nkịta anya. Hmm. Na-arụgo m ebe ahụ. na mmiri ọsọ ndị a na-egbu pụta nri a na ma na nwoke ma na-edebe ihe nwaanyị ka a na-aṅụ taa ka ndị ọgọ nke ya wurute chee ma mgbọrọ bịa wurute chee ma mgbe onye ụmụnne ya enwe ike nye nwe m oriri m chọrọ ịgba nkịtị ndị a ericha ya mgbe kpakpa dibịa ma wee jee nke a eso m nke a eso m ewo gbara chere m n'Enugwu anọ m n'Enugwu kịta Chief Ojuo nkịta anya nke izi odogwa mụrụ ụgbọ egbe nke izi nọmba wan na matara Eze Timothy ị ga-afụ m kịta kịta odogwu na Dakar CEO Kalis Bar and Event anọ m dana m anọ m ozugbo hmm. Hmm.